takulandirani pano pa malawi live today lelo takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lelo the DC, ndimaziwa kuti mumadandaula kwambiri inu amalawi amene mmakonda the dc makamaka siku limenelo ngati dc satuluka mmakhala odera nkhawa ichi ndimachiziwa ndipo ndikuyenera kuti ndipepese kuti masiku amenewa dc wakhala akudumphadumpha osakhala chifukwa chakufuna koma inu mukudziwa kuti ife a Malawi First tidali ndi program kapena tili ndi program yogawa chakudya kwa Amalawi ovutika kwambiri malinga ndi njala imene yagwira mdziko lino choncho anthu ena akufuna kwabwino JB komanso anzathu a ku America akufuna kwabwino, adatipatsa ndithu ufa wokwanira bwino ndithu ndipo takhala tikuyenda madera osiyanasiyana ngati mwachitsanzo dzana tidali ku Nsanje, uh, dzulo tidali ku Chikwawa, ku Zomba, Izi ndi zimene zakhala ngati zapangisa kuti DC azikhala ngati akudumpha dumpha. Koma ndimakukondani kwambiri. Ndimamva feedback yanu ndipo ma calls anu mukamayimba zimandikhuza ma message anu zimandikhuza. Lero tikambirana kwambiri za mipungwepungwe ya mu zipani zosusa makamaka anthu ena ojiya amene amazitenga kwambiri kuti popanda iwowo ndiye kuti chipanicho palibe amene amachita behave in a manner like iwowo um, mwinanso ndi president kapena they are they act more than the president anthu ozimva kwambiri amene amazitenga kuti aka- akachiona chipani cha dpp pa iwo okha amaona ngati chipani cha dpp ndi iwowo chipani cha utm ndi iwowo chipani cha udf ndi iwowo chipani cha pp ndi iwowo amazitenga ngati iwowo ndi malida kupo- kuposa malida aziwo mapurezidentiwo lero ndikambirana za anthu amenewa ojiya amene akusokoneza kwambiri mwinanso migwirizano imene iyi makamaka pamene tikupita ku zisankho za 2025 Koma mwina tisanafike kumeneko, tifuna tingobwerere m'mbuyo pang'ono kuti tikambirane nkhani ziwiri zitatu, makamaka zokhuza chikhalidwe cha a Malawi ena amene makamaka ndi mafumu amene akuzunza kwambiri ma subjects awo ikafika nthawi ya zolandiralandira. Tinene pano chilungamo nchonena kuti kunja kuno kuli mabungwe ngakhalenso ena a boma amati akapereka zinthu kuti afuna anthu apereke alandire zinthu anthu ena mafumu ali ndi chikhalidwe choyipa kwambiri mafumu ena osakhala onse koma alipo mafumu ena ankhanza amene salabadira za umoyo wa anthu awo m'muzi mwawo ikafika nkhani ya zolandiralandira amangoyamba kulembana okhaokha monga mmene achitira muja a mcp masiku ano ali ndi chiwewe chokuti zinthu zikafika amalembana okhaokha and alipo mafumu ena opanda chisoni mafumu adyera amene zimati zikafika zolandiralandirazi amangolembana pachibale pawo okhaokha kuwasiya anthu ozunzika, azigogo, anthu amene akuyenera kuti alandire chithandizocho. Mchitidwe umene uwu si wa uMalawi. Ndi mchitidwe woipa kwambiri, mchitidwe wonyasa kwambiri umene sukuyenera kuti azikhala nawo mafumu. Choncho timafuna tizuzule kunena kuti madera ambiri amene zakudya kapena chithandizo chikupitako, mafumu ambiri amazunza anthu awo. Alipo mafumu ena ngati kwa Mayaka uko tikulandira malipoti osakhala bwino. Izitu mwa Njeza sizingachitike, afumu Njeza sangapange zimenezo. Anthu anthu ambiri mukuyenera kuti muzitengera zimenezizi ngati mene alili a Chisinkha, Landa Dero, uko ku Minimini. Anthu ambiri amene ali mafumu ali ndi mchitidwe ndithu oyipa. so you need to change chifukwa ziko ilili anthu ambiri akuzunzika koopsa anthu akukhalira ndithu m'mantha anthu akukhalira mphati mavuto akula kwambiri choncho ngati kwabwera mabungwe kwabwera anthu kaya aboma kuzapereka zinthu Tiyeni tipereke zinthuzi kuwapasa anthu athu chifukwa ife tili ngati makolo, mafumu, muli ngati makolo, ali ngati bambo m'nyumba, mayi m'nyumba, kupereka chakudya kwa ana osakhala kumawamana. Izinso zikukula kwambiri mu zipani, makamaka chipani cha mcp chili ndi chiwewe kwambiri makamaka nthawi inoyo yo zo- zolandilandira mukumatenga zinthu zija ndikumalembana a mcp okhaokha kukhala ngati ndi nokha amene muti mupite muka- mukavote uchisiru weniweni umenewu kusaganiza munthu wanzeru samathamangisa gwape okuphayipha Munthu wanzeru amathamangisa gwape amene ali mu tchire wa moyo. Choncho inunso a zipani makamaka inu a mcp mukanakhala ndi chikhalidwe china chake makamaka pamene apapa mukupita anthu akupita ku zisankho mwina ndikupezako ka voti kanu kamodzi chifukwatu nde chilungamo chake nchonena kuti chiseko chakupanani and program yoberayi ngati simuyilimbikira amene ati akakuvotereni inuyo muzandifunse ndithu palibe amene angakaime panzere ndikumakavotera ati chakwera ati ndi mcp ndiye kuti munthu amene mutu wache ndi wosayenda bwino ku malawi kuno kuli anthu enache amene mitu yawo simayenda bwino kuteko akuona ngati ati chakwera ati akuchedwa ati akamvotere kuphatikizapotu ndi mafumu omwetu kumayima pa msonkhano kuti bwana ife tikuona kuchedwa koma ndalama ndalama anakonza akuluakulu ndipo sitimamvesa kuti anthu ena amaganiza bwanji alipo ena ndithu amapita ndithu kumamuyimbira chakwera uja olo kumamuuza pa msonkhano kuti bwana anthu akukusowani kwambiri ndipo bwana inuwe musawiranira ndi israeli chikhalidwe china chimene tikufuna kuzuzula ndi chawa amatchedwa a neef amene afika tsopano polusa anthu ayamba kumathawa m'manyumba mwawo kumathawa a neef azibusa ndi azibusa ochokera kumpoto kaya mukaona ngati chani kutenga ngongole ku neef ndi akupananitu a neef wotu koma chilungamo chache nchonena kuti inuyo a neef munayenera kuti muganizire kawiri katatu kute ku- ku- kupita ndikumakatolera ngongole sikulakwa iyayi koma munayenera kuganizirapo kunena kuti kodi f- mwachisanzo fetereza amene munawapasa anthu kuti a- a- angongole apange a- aike mbewu zawo munawapasa liti chifukwa fetereza amene munawapasa anthuwo ndikuangongoza munawangongozatu chimanga chitamasula kale mmene apangira awa a agriculture ministry of agriculture chibwana chenicheni kuwapasa anthu fetereza chimanga chitamasula kale lero chimanga chija sichinachite bwino ndiye lero basi mimba zanu khwefe khwefe khwefe ndikupita ndikumakavutisa anthu kuti mukufuna mutolere ngongole ngongoleyo tsopano apereka bwanji popeza chimangacho sichinachite bwino izizi munayenera kuti mukhale ndi meeting yanu mukambirane chifukwa imeneyinso ni njira ina yowazunziranso amalawi pena pache mi- anthu inu ophunzira kaya mitu yanu simayenda bwino ine ndimaona ngati kuphunziranso kwambiri si bwino chifukwa imakhala ngati mitu yanu ndi yana mtongwe bwezi mana mukumagwirizana kapena kukambirana m'mamiting mwanu kumafunsana kuti kodi anthu aja tinawapasa fetereza aja kodi fetereza uja anagwira ntchito chifukwatu fetereza uja sanagwire ntchitotu anthu sanakolole pakali pano mukayendera madera ambiri mupeza kuti chimanga sichinachite bwino ndipo chaka chino kukhala njala yowopsa imene siinachitikepo utsogoleri wasoka inu tapitani pa Kanengo mupite pa Kanengo amene mumakhala ku lilongwe mu- timadziwira dziko lino kuti kuli chakudya choopsa mpa Kanengo muchoke pa Kanengo muzipita ku Magwero kuja ku airport muona kuti kumene kujako kulibeko chimanga chimanga ndi- chimene chili kumeneko nchonyentchera ndi pamene mungadziwe kuti mavuto alipo munga pamene mungaziwe kuti amalawi tsopano aona aphula njerwa zootcha kwambiri pa amalawi ali pa mavuto ma- makamaka nkhani ya njalayi ndiye mukamapanga mapulogalamu anu inuyo anifi omapita kumu- muzikalanda zinthu kwa anthu chifukwa cha anthu anthu ambiri afikatu pa kanasaizi yomwe akagona m'phiri ena kuma, kumafuna kumazimangirira chifukwa cha mmene mukupangira in a militant way kumafuna kuma- kuma- kumakumbutsa ngongole ngongole yoti anthuwo sinawapindulire sizinathandize chifukwa cha lack of timing mmene munapangira akanakhala kuti nthawi yomweja munawapasa ngongolezo nthawi yabwino kuwapasa fertilizer nthawi yabwino lero ali ndi chimanga chaphwamwamwa koma ayi zimenezo simunaziganizireyi Leroli mukuwavutisa anthu, anthu ambiri akuzunzika, alimi ambiri akuzunzika chifukwa cha timing yanu imene munapangira, simunawapase ngongole nthawi yabwino, anthu sanakhale ndi fetereza nthawi yabwino, munawapasa fetereza uja chimanga chija chitamasula kale ndiye mupita mmakomo mwawomo ndikumawavutisa, mukuwavutisa kuti anthu akatenge kutiko? Alipo wina amene akusula ndalama? alipo amene ali ndi reserve bank yache kuti aka- azikakutengerani ndalamazo azikupasani izi mukupangazi ndi uchisiru kwambiri anifi umenewu ndi uchisiru mukuyenera muganizire bwinobwino nkhani imeneyi muwapase anthu period yabwino osakhala kumapanga khamani khamani yet mistake inachoka kwa inu lero monga mmene ndanenera tikamba kwambiri za anthu ojiya anthu ojiya nchimodzimodzi aja amayitanira maminibasi ya bangwe ya likuni ya zolozolo anthu ojiya amene nthawi zina amapanga zinthu osakhala zokuti atumidwa ndi abwana awo ayi koma lero kwambiri tichita concentrate mu zipani zipani zambiri zosusa, muli anthu ena amene ndi osokoneza, amene ngati zipanizo sizikuyenda bwino osakhala kuti sizikuyenda bwino chifukwa cha president, president amakhoza kukhala wabwino, mwachinsanzo ku udf aliko ena mmawaona amazitenga ngati iwo ndi a udf kwambiri kuposa Atupele and amapanga ma program ena mwinaso Atupeleyo osadziwa. chimodzimodzinso mu dpp mu dpp president peter mutharika ndi munthu wabwino kwambiri ine nditapanga kafukufuku wanga ndapeza kuti peter mutharika is a statesman amene samafuna zinthu zamanyaka amene amafuna amachita act in a democratic way amene amafuna zinthu kuti ziziyenda zabwino zabwino koma kuli ena ache anthu ojiya amenenso olo nkhope zawo ndi u president sizikuyenerana amapanga zinthu kukhala ngati iwo nde ndi Peter Mutharikayo kusokoneza motero kuti ngati ma primaries ku dpp ati asokonekere si Peter Mutharika ngati anthu sakusatira zinthu zina ndi zina ku dppko si Peteryo koma kuli few individuals even olo nkhani imeneyiyi ya mgwirizano iyi siingatheke osakhala chifukwa cha peter muthalikatu iyayi koma chifukwa cha anthu ena ake atatu ndipo mayina awo tili nawo amenewawa ndi amene akusokoneza kwambiri chipani cha dpp kunena chilungamo chake ndichonena kuti amalawi pafika leroli izitu zikunyasani ambiritu koma tinene chilungamo anthu akufuna peter muthalika atalamulira komanso anthu akufuna peter muthalikayo atayenda ndi azinzache ngati atupere muluzi amayi joyce banda a enoki chihana a- a- anzathu a utm ngakhalenso ku utm kunso kuli vuto ku utm nafuna ndikuwuzeni izi kunena kuti tafasani a utm leadership yanu yapupuluma kwambiri chifukwatu ngati mwinyi wake anapezapo 1 million votes ndikuzichita humble ndikukakhala pansi pa anthu ena ache afiti amene zosatira zache amalawi mukuziziwa kuli bwanji inuyo amene mwatenga leadership chifukwatu zinthu izizi sizimafunika phuma kunena chilungamo na ngati tikufuna mu, mu anthu a experience amene anga angasogolere mgwirizano panayenera kuti anthu ifeyi tikhale pansi tonse ma leaders Atupele Muluzi akhale apo amayi Joyce Banda akhale apo a Enoch Chihana akhale apo a Nankhumwa akhale apo onse amene kaya a- a- a Mbewe andani nonse opposition parties mukhale pansi ndiye mumusankhe lidala koma mukuma zikumamveka kuti konko ati khaya ena cha utm akukana kunena kuti iyayi ifeyo tisogolera tokha ifeyo ndi amene tili oyenera ifeyo tikuziwa maphunziro azachuma sitikufuna kuti a, a dpp akhale mkati momo zimene zizi izi mupangitsa kunena kuti ene ache akakutoleni chifukwa wina asa- afune asafune pulezidenti wa mgwirizano kapena mtsogoleri wa mgwirizano akuyenera akhale tu Peter Mutharika kwina kulikonse izozo ndiye wina afune asafune ndipo khaya wina andide asandide ndipo kumene kuku kukuyenera kukhale atsogoleri ngati mene alili mayi Joyce Banda aku- akuyenera apezeke mu mtsogoleri mmene mu mu- mu- mgwirizano umenewu Atupele Muluzi inuyonso a Kabambe mukuyenera mukhale mmene mumu koma mtima ozikonda ndi umene uti usokoneze kuzera kwa anthu odyera amene akukunamizani kuti kunja uko anthu akukukondani zotsatira zache muzapangisa kuti 2025 zisankho zimene zikubwerazi simuzapeza china chilichonse ndipo mudziwe kunena kuti ngati amalawi ati apeze mavuto ndi inuyo anthu azipani chifukwa amalawi akufuna kusintha koma kusinthaku sikungotumiza wina aliyense ayi nthawi zina kumafasa ndikumachita learn experience muzikhala ndi moyo ngati mene alili Atupele Muluzi ja a humble guy amene akudziwa ali ndi experience munayenera kukhala anthu ofasa ngati mene alili ngati mai joyce banda mzimayi wokonda amenenso anthu samangomunamizira kuti ayi za kashigeti koma tikayisatira kashigeti iyi tapitani ku Baker Tilly report mukamve mupeza kuti kashigeti iyi inayamba nthawi ya malemu bingu wa Mutharika chakumapeto uko ndipo ngakhale mm, a- amene american ambassador european ambassador akuziwa za nkhani imeneyi koma anthu ambiri simasatira zochitika muziko mwanu ndipo ngati kuli munthu amene anamangapo anthu ambiri nthawi imeneyo ndi mayi joyce banda anamanga anthu 72 nkhani za cashgate kusonyeza kuti this woman is really really serious and even mukafufuze mukapeza kuti kuli lipoti limene linatuluka lomuchita clear mayi ameneyi koma ndithu milandu ina ya cashgate yayikuluikulu be ya m'boma ngati la dpp anthu ake ngati 16 sanamangidwe pakana lero sanamangidwe so izizizi anthu tisamangothamanga ndikumangokhala ndi kumangola la- kapena kumafalisa nkhani zimene sitikuziziwa tinayenera tifase bwino mundi tione kuti kodi zimenezizi zinayenda bwanji but this time around si nkhani za cashgate tu this time around si nkhani za dpp tu this time around si za udf si za utm si za ndani nkhani pakali panopa ndi ya amalawi kodi amalawi apulumuka bwanji amalawi mung'anjo imene iyi imene ali mavuto amene amene alipowa amalawi apulumukamo bwanji so pakuyenera kuti inu anthu ojiya mukamapanga zanuzo muziganizira kunena kuti kodi anthu amenewa ayenda bwanji and ulendo unowu mgwirizano wa ulendo uno ukuyenera ukhale mgwirizano weniweni osakhala zija zamanyaka zimene munaziona zija mwana uja chilima kungolowa siku loyamba lomwelero ndikuyamba kuzunzikako ndikuyamba mavuto mwana uja lero ndi uja anapita chilima so mgwirizano wanu mukuyenera mupange mgwirizano wa serious osakhala wa, wa jealous wa litima ozitenga kuti ine ndiye ndine ndine zosatira zake muzazusi- muzazuzisa amalawi bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village t/a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa